History is the best teacher. Anzeru ena adayankhula chizungu chimenecho. Timakhala tikuyankhula kunena kuti nthawi zina mukatambatamba mudziyang'ana kumene kumatuluka dzuwa kuopa kungakuchereni. Lero muli ndi inenso wanuwanu yemwe uja Pastor Moses Shumba, mwana wa a Nankhoma. Amalawi anzanga ndimafuna ndikudziwitseni kuti zosatira za ku Nthungwa Center ku Chikangawa zayamba kubwera tsopano paja ndinayankhula kuti chaka cha 2025 sindicheza sindisewera sindideweza sindigawa maswiti ndikhala ndikung'alula zoona zake zenizeni zochitika za umboni mukamadzandisaka mukamadzandipha kaya kundimanga koma amalawi atadziwa choonadi chifukwa choonadi ngakhale baibulo limanena kuti choonadi chidzandimasula ine ndikufuna ndiwuuze mtundu wa amalawi ndinayankhula mchaka chatha nditangobwera ku Chikangawa kunena kuti ndifotokoza kapena ndiyankhula ku mtundu wa amalawi china chilichonse chimene ndinakachipeza ku Chikangawa kumene kudafa anthu 9 kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Nkhani imeneyi sindikuisiya mpaka nditamaliza. ndiziyankhula almost daily mpaka amalawi mutseguke m'maso mwanu mutseguke mubongo mwanu mudziwe chilungamo mayankho enawo mudziwapeza nokha kuchokera ku zimene ndizikufotokozerani malo amene panagwera ndege ndi malo onena kuti ngakhale ndegeyo sikadawonongeka ngakhale kuti anthu amene anakwera mu ndegemo sakadamwalira ngakhale mmodzi potengera ndi mmene ndegeyo idagwera nkhani amanena kuti ndege idagwa itamenya mtengo mtengo woti pamene panamenya mtengopo ngati sindikulakwa ndi 3 kapena 4 meters kuchokera pansi pa mtengowo kupita mmwamba ndiye inuyo amalawi inuyo mundiuze inuyo inuyo nokha amalawi mtengo ndege kumenya mtengo 4 meters kutsika pansi ndege ingagwe ndege ingaphe anthu itagwa nzosatheka koma panali zimene zinachitika andi ndegeyo sikadangogwa ndegetu sidagwe chifukwa choti inatha mafuta ayi bodza lenileni la mkunkhuniza oyendetsa ndege amakanganana ndi anthu ena amene anali pansi amene amakola ndege kuti igwe mpaka ndege inataya direction yake imene imayenera kuyenda polumizana ndi munthu wa ku airport amene amachita control ndege woyendetsa ndege amafuna ayesese ndithu kuti adutse mu ndondomeko zake komano zimakanika chifukwa ndege ija anayipanga track kuyikola nde uja woyendetsa ndege amalimbana nayo komanso mu ndegemo munali anthu amene anampanga ujeni kidnap woyendesa ndege kumamuopseza ndi mfuti kuti tiye sintha ruti tenga ruti yakuti zimene zinapangisa kuti now mu ndege muja mukhale chimpwirikiti mudali chimpwirikiti Oye- oyendesa ndege akuopsezedwa ku ku rumu yake anthunso mkati mwa ndege munso akupangidwa z- zazing'onozing'ono zimene zinapangitsa kuti oyendetsa ndege uja ataye direction ataye chikhulupiriro mpaka ndege ija aziyamba kuyitsitsa ndi mantha mpaka nkumakamenya ndege ija amene kumakamenya mtengo uja ndege ndi- ndikugwa yagwa ndege momoti zitsetsereka ndege izipita kumusi ndege ija imatsetsereka kumakwera ndi mtunda kumakwera mtunda wa phiri zomwe sizikanayenera zichitike amalawi anzanga ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti wina mwa anthu amene anakonza nawo chiwembu chimene chija panopa ali mwakayakaya ku chipatala cha ku mzuzu central hospital amene anatukwana kwambiri dpp, amenenso anadyerera kwambiri mu dpp namatuluka ndikukayamba chipani cha mcp akuti nkumanena ati dpp chipani choipa, chipani cha nkhanza, chipani chodzimva. Lero mkulu ameneyi ali mayo mayo ku chipatala cha Mzuzu Central Hospital. sikuti ndibisa eyayi ndilibe nthawi imeneyo ndilibe nthawi yobisa ndilibe nthawi yobisa chifukwa chilungamo ndi chilungamo basi kaya chimawawa kaya chimatani koma chilungamo ndi chilungamo m'bale uja wotchuka kwambiri wa mu Mzuzu amatchedwa kuti big joe Big Joe pano ndolumala tsopano alibenso mwendo umodzi anaudula. Kuteroko mwendo wina wotsalawo akufunanso kuti audule achipatala koma Big Joe akukana kuti asamudulenso mwendo winawo. Chiyambi cha nkhani yake ndi chikangawa. Abale anzanga amanena kuti zouluka zikauluka zimadzatera. Zinthutu zayamba kutera, zayamba kubwera bwambalambanda. Ndanena kale kunena kuti zotsatira za ku Tally Center zayamba kutuluka. amalawi ngakhale ndikuseka koma mkati mwanga muli chisoni chachikulu kwambiri kuti ukapanga chinthu choyipa kwa munthu wina mulungu amanena kuti kubwezera sikuli kwanu ndizabwezera ndine andi mukamusiya mulungu kuti abwezere amabwezeradi ayamba mmodzimmodzi kuonekera kudziwikira kutulukira tidzidziwa ndipo tizimva mpaka na chilungamo chitadziwika last year ndimanena kuti chilungamo chimene chinachitika pa ngozi imene chayi chidziwika chaka cha mawa timakamba chaka chino cha 2025 pang'ono ndi pang'ono tikutsendera kuti tipeze choonadi zinazo ndimafuna ndikapemphe kaye permission kwa ku banja la Saulos Chilima kwawo ku Nsipe akandiloleza kuti ee ng'alulani amalawi anzanga ndikuwuzeni poyera pano ndibwera nding'alula kaya lizakhala tsiku langa lomaliza pa dziko lapansi akudziwa ndi mulungu ine ndilibe chithumwa china chilichonse Ineyo ndilibenso choti chinditetezere choposa Mulungu amene analenga ndi kupanga moyo wanga. Masiku a moyo wanga wokhala padziko lapansi amawadziwa ndi Mulungu. Ndanena kale dzulo kunena kuti wina aliyense amene akupezeka pano timphwa timphwa timphwa, kaya akumwa khofi, kaya akuyendera galimoto yodula bwanji, kaya akutetezedwa mwa mtundu wanji, adzamwalira basi, chifukwa Malemba adanena kuti wina aliyense adzalawa imfa. Koma ine ndimanena kuti kufa ndi kwabwino. Kufa ndi kwabwino chifukwa ukafa munthu utaima pa chilungamo, umadzadzukanso ndi moyo wina watsopano nthawi ya mdzukiroyo. Ngakhale utafa mu imfa yovuta bwanji kapena yomvetsa chisoni mwa mtundu wanji, koma utafa utasankha chilungamo, When the time of resurrection comes, you'll be one of those people. Uzadzuka ndi moyo wina watsopano, moyo wosatha. Chimenecho ndimasangalatsidwa kwambiri kuti kufa ndi kwabwino. Koposa kumaona mavuto, koposa kumazunzika, kapena kumazunzidwa, kapena ena azizunzidwa iwe ukuona ndi maso ako. zikhoza kukhala zinthu zomvetsa chisoni monga mmene tikuzimvera panopa kuti anthu ena panopa tsiku ndi tsiku akukhetsa misozi ena panopa tsiku ndi tsiku akulira abale awo sanayiwale sadzayiwalanso koma iweyo nkumasangalala nkumamwa khofi wako nkumanjoya nkumapanga cheers nkumakaledzera uko kuwawuza zoti unapanga chinthu choyipa shame on you Ine ndidzayankhula chilungamo pokhapokhapo nditalandira permission, ndipo sindidzabisa. Zimene ndakamva, ndakaziwona ku Chikangawa, ndidzazibweretsa pa mbalambanda, no matter there is a black or white, no matter there is a rain or sun, koma I will stand for the truth. Sindimaopa, sindidzaopa. Mulungu anamuuza Yoshua Usaope, usachite mantha, uli ndi Ine. Inenso Mulungu anandiuza, Shumba, usaope, usachite mantha, ndili nawe. Ndidzakuteteza monga ndinatetezera mtumiki wanga wokhulupirika Mose. So Mulungu ali nane, anditetezera. Nthawi yanga ikakwana yoti Mulunguyo andipereke m'manja mwa adani, zichitika. Koma Amalawi musakhale blind. chifukwa cha anthu ochepa kwambiri amene anakonza chiwembu ndi kuvulaza, kupweteka abale athu mwa mtundu woterewo. Lero Big Joe ali pa ululu woopsa. Amene mukutsutsa, pitani ku Mzuzu Central Hospital mukampeza sanatulukenso iye ali chipatala mukampeza kuti alibe mwendo umodzi mwinanso winawo mukachedwa simukaupeza chifukwa cho- chokonzera nzake chokumbira nzake dzenje ukakumbira nzako dzenje mulungu ngati safuna iwenso umakagwera mdzenjemo kiyama kiyama malembe malembe pali filimu ina yake mbuyomo ankanena kuti ulendo ulendo ulendo Muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankhoma.